Sa y'a da biri den sen na kinni kɛra yɔrɔ min na ka baga sama maa minnu bɛ misiri kɔnɔ u kaba Sa tilala baga sama na waati min ale dun ka buru in ni sa min ye baga sama o sa kelen man ka taa o o de bɛ minɛ k'o kɛ k'ale ka buru sɔn bɔn ale dun siga bɛ den in na ale fɛ den sara ɛ den dun bɔra a nɔ la o ye karamɔgɔ dabali ban dɔɔnin a kabara musokɔrɔba wasara maa minnu bɛ misiri kɔnɔ o dabali banna den ɲɛ yɛlɛla den y'a ba wele karamɔgɔ hakili jiginna
sa in na ko n'ale ye buru fiyɛ ka na ni sa min ye man ka taa a ko ko sa dun jamaw sɔnna u bɛ fɛ ka na karamɔgɔ kɔrɔta a ka kabako la karamɔgɔ dun sa in man ka taa sa man ka taa n'ale ye buru fiyɛ sa man ka taa

a ko nin mɛnna n bɛ nin bɛɛ f'i ye i ka da n na ko ne tɛ kojugu k'i den na a ko bɔn sa fila min min bɛ e den na n'o sa fila ni ni don n'olu la bi e den bɛ ta ɲa
alors maa min bɛ ni don e den na o bɛ se k'i den faga a ko sa fila in bilalen filɛ o filɛ misiri kɔnɔ yan ɔ ne bɛ ne bɛ e den n b'a ɲɛnamaya ta de n b'a fa de
a ko wa i den nalen kura ne de ye n yɛrɛ kɛ sa ye k'a yɛrɛ yira sow la ka tila ka meleke a sen na k'a yira ko n bɛ k'a kɔlɔsi
a ko ni ne b'i den kin ne b'o kɛ yan
ne t'o kɛ

kabini musokɔrɔba yɛrɛ ma na diɲɛ na a y'o kumaw ta k'u fɔ a ye musokɔrɔba mansaw bɛ cogo min na a y'u fɔ a ye musokɔrɔba furula cogo min na a y'o fɔ a ye k'a fɔ e ni maa min kan ka furu ɲɔgɔn ma aw kan ka den min sɔrɔ o de kan ka kɛ ne cɛ ye ne ye san kɛmɛ de kɛ walasa n bɛ adamaden farikolo ɲini walasa n bɛna ka na furu e den ma o de la n ye ni don i den na kana siran ne tɛ foyi k'i den na karamɔgɔ in e k'a to yen sinon hɛrɛ tɛ don an ka du kɔnɔ sabula karamɔgɔ ɲuman tɛ nin bɛɛ kɛ kun ye i ka da n na a musokɔrɔba abawura bɛ yen a abawura bɛ yen ɛ ko ne ba k'a kɛra cogo di mun b'e la ɛ a ko n den n fari man di n na n sɛgɛnnen don a
ko ko kɔɲɔmuso yɛrɛ don ko ko kɔɲɔmuso taara misiri la ɛ k'a tun man ka kɛ misiri la ne ba man kɛnɛ a kan ka kɛ ne ba kɛrɛfɛ ɛ k'e b'a dɔn an bɛ san min na i fa k'a to balo la
a bɛ taa fo ganga de la o ni yan cɛ n'i ko i bɛ taa sɔgɔmada in na i bɛ na fo sufɛ de ne bɛ fɛ i ka na n'o ji de ye ne ka n sen fila ko a la k'i fa to balo la i fa b'o de kɛ musokɔrɔba de bɛ fɛ k'a den bila ka taa yɔrɔ jan na walasa karamɔgɔ ka na muso in yɛlɛma k'a kɛ buteli kɔnɔ a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka den parce que denkɛ in ni karamɔgɔ man di
a k'i bɛ taa n'i kɔni bɛ ne ka hɛrɛ fɛ i bɛ taa i bɛ taa dugutaa in na i bɛ taa baji in ji soli ka na ji kabako de don ne bɛna n sen ni n bolo ko a la ɔ ko ni ci don k'o fɔ i muso ye n'a nana ne b'a fɔ a ye ne fɛ i ka taa bada in na i ka taa ji ta ka na cɛ taara dugutaa la dugu tilala sa muso kelen bɛ si sa a b'a dɔn cɛ in tɛna na joona muso balala ka karamɔgɔ mankan mɛn ten dugutila fɛ a ye musokɔrɔba ye
k'a y'a fɔ cogo min n y'a kɛ ten n ye denkɛ bila ka taa taama na maa maa bɛ baara kɛ so in kɔnɔ n y'a fɔ a si kana na bi fɛn bɛɛ labɛnnen don a ka fɛn b'a bolo a y'a minɛ k'a kɛ buteli kɔnɔ ko min fɛ musokɔrɔba
don i ka so kɔnɔ de ka da sɔgɔ i yɛrɛ da la fɛnjugu in n'an bɛ ɲɔgɔn na an b'a kɛ buteli kɔnɔ sa donna i ka da sɔgɔ
ko ayiwa kalandenw a ye baara bɛɛ lajɛlen labɛn nin ye ko de daminɛlen bi ko subaw bɛna ɲɔgɔn ye a ko ne b'a kɛ cogo di ee musokɔrɔba mun na i ye nin kɛ ninnu y'u ka baara daminɛ sabula ale ka buru ni sa y'i yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ ye n'a y'a fiyɛ i bɛ segin ka kɛ sa ye ni saga y'i yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ ye n'a y'a fiyɛ i bɛ kɛ saga ye n'i ye min ye dɛ a b'i yɛlɛma k'i k'o de ye mun na fanga bɛ buru in na n'a ye fiyɛli kɛ fɛn ɲɛnama min bɛ bɔ o de b'i faga k'o joli kɛ ka buru in sɔn a bɛ muso in nɔfɛ a mɛnna sabula muso in delila ka tila ale la o bɛ san tan ni kɔ bɔ o muso in bɛna yɛlɛma a ye cɛ in foto ta k'o nɔrɔ a yɛrɛ la walasa o bɛ se k'a kisi nin malo in ma ni furukɛ duwawu ye tiɲɛ ye o n'ale kisi nin malo in ma ale bɛ siran malo ɲɛ k'ale ka kɛ sa ye k'o yira nin dukɔnɔmaw la ko kɔɲɔmuso kɛra sa ye o maloya b'ale la a ye yɛlɛma yɛlɛmaw caman boloda a nana arimuwari dayɛlɛ a ye ɔrɔbu jɛman dɔ yira kalandenw la k'u sɔn karamɔgɔ bɛ ka labɛnw sabati ko ko in na ban bi sa ne ni n kɛlɛɲɔgɔn na fara ɲɔgɔn na bi sa Karamɔgɔ dan bɛ a ka fɛn na o t'a sɔsɔ a ye ɔrɔbu jɛman in don a bɔra k'i jɔ a ye da yɛlɛ a ko ne ka nin ɔrɔbu in kabako don dɛ Nin ɔrɔbu min filɛ nin ye muso in ye san joli joli kɛ walasa a bɛ adamaden farikolo ta a ko n ye nin ɔrɔbu in de dilan ni ne ye nin don dɔnnikɛla kana da i ka buru ma n'i y'a fiyɛ ne tɛ se ka yɛlɛma nin bɛ ne don ne ni juguya ni ɲɔgɔn cɛ sa a ka buru fɔlen nka ne ni fini min bɛ ɲɔgɔn na k'o fana tɛ gansan ye ko jaa subaw bɛ ɲɔgɔn ye bi

ɲɛ tana ye min ye a b'o yir'u la karamɔgɔ dabali bannen don ale ka nin buru ma deli ka nin ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ fɛn jugu ma yɛlɛma nka an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bankan ye muso in bɛ to ka bɔ a cogo la dɔɔnin sabula buru in fanga de bɛ a la a ko karamɔgɔ fɔli kɛ dɛ ne ka dɔn kɛ e ka fɛn na e ka fɛn ye dɔnkɛla de ye ne ɲɛna koyi i jija n'e de bɛna ne minɛ walisa ne de bɛ e minɛ k'o na dɔn yanni sɔgɔma cɛ. a ko ne bɛ n yɛlɛma waati min ko n bɛ n kɛ buna adamaden ye n y'a dɔn k'a fɔ ko juguya barika ka bon aw ka ko in na ko juguya barika ka bon aw ni ɲɔgɔn cɛ ne ye n ka nin finini in dilan walasa n'a juguyaw ko k'u bɛ se ne ma don min ne na kisi a dɔ ma n b'a don kɛnɛ kan su in na. karamɔgɔ donna a ka kɛfɛnw na nka muso in ma yɛlɛma dɛ su dun bɛ ka taa kɔkɛ taa bɛ dugu la kɔkɛ dun b'o to kana don duw kɔnɔ n'o tora ka na k'e sɔrɔ yan dun n'an m'a teliya ni muso in ma yɛlɛma kɔkɛ nana dɛ. Ko ale ye sa min ye maaw kana ne dɔn nka e kɔni bɛ ne dɔn ne ka jugu dɛ ni ne y'i kin i wolo i bu ani i kolo u bɛ ɲɔgɔn bila maa min b'o bɛɛ lajɛlen dɔn k'i bɛ bila ne juguya la o de kama ne ko k'i man kɛnɛ ni fa donna sa